Kaabablon TV ɲamadabaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka ɲɛsin aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ min ye aw ka kunnafoniw ni y'a kɛnɛ sigitɔla ye bi don ɲɛna aw bisimila kunnafoni kɛnɛ kan bi dakun minnu sɔrɔla o kumabaw filɛ nin ye Mali minisiri ɲɛmaa kun bɛ ka taamajɛkulu yakubalen min ta ka Abu Dabikaw fɛ yen sɛgɛrɛ taama in kuncɛra bolonɔbila kɛra sɛbɛn caman na minnu bɛ lafiya don mali bunadamadenya fan caman nɔgɔyaw la a bɛ se kɛlɛkɛcɛ ba kelen kɛmɛ saba ani kɔnɔntɔn ma minnu bɛna ta ka don mali l'armée kɔnɔ ka sanga ni an ka bɛnkansɛbɛn laɲini min kɛ k'a fɔ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ an l'armée ka labɛn kura ye walasa malidenw mago bɛ kologɛlɛya ni mali fan bɛɛ lajɛlen dama ka kɛɲɛ l'armée na ka sanga ni o ye jɛkulu min bɛ yen ni o sigilen don an ka bɛnkansɛbɛn kɔlɔsili ni malidenw ka fara ɲɔgɔn ma olu ka lajɛ laban senfɛ nin hakilina in taara yen de an balima Kaabablon TV ɲamadabaw nin ye bi kunnafoni ye kumabaw ye minnu bɛna tɛndɛ ka ɲɛsin aw ma aw bisimila Kaabablon TV a jabaranin ɲamadali la Ayiwa an bɛ segin ka na ka tila k'aw bisimila ka foli kurakuraya ka ɲɛsin aw ma aw minnu bɛ ka a ɲamada an fɛ mali jabaranin ni a caya bɛɛ lajɛlen aw minnu ye Kaabablon TV sugandi k'a kɛ aw ka kunnafoni ni sira ye ɲɛbila kunnafoniw na an y'aw ladɔnniya k'a fɔ an ka minisiri ɲɛmaa docteur Bubu Sise ani taamajɛkulu kɛrɛnkɛrɛn dɔ kun y'u kun da Abu Dabikaw fɛ yen ka taama in kɔni kɛra wasa ye ka ɲɛsin mali ka yiriwa ni mali ka ɲɛtaako la baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛtɔ anw ka maa ɲɛmaa ni o ye docteur Bubu Sise ani Abu Dabikaw ka maa ɲɛmaa ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ min ni jaabi ɲuman bɔra o la ko tɔ bɛɛ lajɛlen kɔ a kɛra la o senfɛ baw u jɛra k'u bolonɔ bila sɛbɛn camanw na sɛbɛn minnu bɛ boli mali ɲɛtaa ni a lakanako kan o kumabaw la bolonɔbila kɛra seko ni dɔnko fo ka taa se douaniers ka ko Mali sɔrɔko ka taa se lakanako ma Méry Ibrahima Konatɛ an ka jɛ ka a ɲamada ale ka tɛndɛliw fɛ ale bɛ caman ɲɛ dɔn a la an ka jɛ k'a ɲamadaw la bolonɔbila kɛra bɛnkansɛbɛn minnu na a kɛra ka bɛn ni selifana tile yɛrɛ waati ye cɔyi ntɛnɛn don a bɛ tali kɛ seko ni dɔnko douane ko sɔrɔko ani jamana yɛrɛ lakanako dɛmɛ yɛrɛ bɛ t'i jɔ sefa miliyari tan ani naani an'a kunkanfɛn na Nin bɛna kɛ sababu ye cakɛdamisɛnnin minnu bɛ bange anw ka jamana kɔnɔ ka se ka olu kɔkɔrɔma don ni ka tila ka ni kura don u la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musolaka minnu mana wulikajɔw daminɛ ka entrepreneuriat baaraw kɛ kɛnɛ kan yen nɔ docteur Bubu Sise ka kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ n'i y'a ye ale ye nin jamana in sugandi k'a ka taama fɔlɔ kunsin yɛma a ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la kabiri bila ko tɛ jamana in ye Mali kɔkɔrɔma don ko caman na hakilinaw ni miiriyaw ni sɔrɔ bolodacogo minnu bɛ anw fɛ yan u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ ani fana minisirikuntigi ka fɔ la Docteur Boubou Cisse an ka jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a kɔni ye sinsin a kan k'a fɔ jamana in ni Mali jamana fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kan ka kɛ walasa ka se k'an ka teriya siraw ji don ale k'i seko k'o la dɛmɛ min talen filɛ nin ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma Boubou Cisse ka fɔ la n'i ye Mali entreprises ta ba fila o ba fila i bɛ t'a sɔrɔ minnu b'a daminɛ minnu bɛ san kelen tɛmɛ u ka bangeni kɔfɛ o man ca kosɛbɛ kɛmɛ o kɛmɛ bi segin ani duuru san kelen bɛ taa yɛlɛma tuma min na i bɛ t'a sɔrɔ olu tɔgɔ tununna k'o sabu kɛ antirepirizi ka dɛsɛ ye nin dɛmɛ min talen filɛ nin ka ɲɛsin anw ka jamana ma jagoko nasira fɛ ko a bɛna kɛ sababu ye ka se ka o antirepirizi ninnu kɔkɔrɔma don k'u dɛmɛ cogo min na u bɛ se ka san caman sɔrɔ ɲɛnamaya la u ka se ka baaraw kɛ a ɲɛ bi naani ma wa dɛmɛ yɛrɛ fana kunbaba bɛna ɲɛsin minnu ma o ye musolaka minnu bɛ a ɲini k'u yɛrɛ ka cakɛdaw dayɛlɛ u yɛrɛ ye minisirikuntigi kɔni ye dɛmɛ in fo kosɛbɛ ka sanga ni o selifana tile kelen waati ye cɔyi an yɛrɛ fɛ yan nɔ mali kɔnɔ kuluba masakɛ daga yɔrɔ la an ka jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita a ye maaba dɔ bisimila min ye Saudiya jamana olu ka lasigiden kura ye a tɔgɔ de ko Khalid bin Mabruk Fahad Al Khalid ka bɔ Saudiya jamana na ka na anw fɛ yan mali la ni anbasadɛri kura min nalen filɛ nin ye Saudiya jamana tɔgɔ la an fɛ yan a ye jɔyɔrɔ caman kɛ farafinna gun kan a ye nansara jamanaw kɛ ka ca ameriki Khalid bin Mabruk Fahad Al Khalid Saudiya jamana yɛrɛ kɔnɔ yen a ye minisiririso caman kɛ min ye jamanakuntigi yɛrɛ ka kɔnseye jɔyɔrɔw ye a y'o kɛ ka tɛmɛ o kɔnseyeya jɔyɔrɔ de bɛna to a bolo fo ka taa se san 2017 ma jamana bɛna a to o kɔnseyeya jɔyɔrɔ in de la k'a ta k'a kɛ Saudiya anbasadɛri ye mali kɔnɔ a yɛrɛ ye furu kɛ den naani b'a bolo a nalen n'a ka bisimila sɛbɛn ye an ka masakɛ daga yɔrɔ la A n'an ka jamanakuntigi Alhaji Ibrahim Boubacar Keita u ye ladiyalifɛnw falen ɲɔgɔn na mali bɛnkan sɛbɛnko kɔni maa bɛ se k'a fɔ a bɛ ka taa ɲɛ ka sanga ni bolonɔbila kɛra sɛbɛn min na malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ alijeri sigiw bɛɛ lajɛlen bannen kɔfɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira jɛkulu min bɛ ni u b'a wele ko comité de suivi de l'accord pour la paix olu ka lajɛ laban senfɛ hakilina dɔ tara o ye k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ maa ba kelen kɛmɛ saba ani kɔnɔntɔn olu bɛna ta ka don mali larimɛ na komi n'a fɔ bɛnkansɛbɛn kɔnɔna na cɔni sigira a ka cogoya minnu na an b'aw ladɔnniya k'a fɔ hakilina in tara u ka lajɛ laban dɔ senfɛ n'i y'a ta k'a lajɛ kɛlɛkɛcɛ in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min bɛ yen ni u b'a wele ko MOC kɛlɛkɛcɛ minnu fara ɲɔgɔn ka se k'o baaraw kɛ u bɛna bɔ o de kɔnɔ ka fara mali larimɛ kan maa ba kelen kɛmɛ saba ani kɔnɔntɔn kɛlɛkɛcɛw la an ka jɛ ka Méry Konaté lamɛn ale ye sɛgɛsɛgɛli caman kɛ a ko kan a ye tɛntɛli min kɛ olu filɛ nin ye jɛkulu min sigilen bɛ bɛnkan sɛbɛn kɔlɔsili kama olu ye nin kunnafoni bɔ ka bɛn ka bɛn ni waati kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ ye o ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ san naani sɔrɔ ɲɛnamaya la jɛkulu ɲɛmɔgɔ ka jate la ddr porogaramu min filɛ nin ka ɲɛnamaya nin nin bɛna kɛ sababu ye ka ni kura de don accord pour la paix bɛnkansɛbɛn sariyasenw na wa a jirala kɛnɛ kan yen nɔ k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ ni Ala ye juma nata fara an si kan, wa o jumadon kelen fana min y'an ka jamana gouvernement ye, o bɛna kɛlɛkɛden ba kelen ni kɛmɛ saba in bɛɛ lajɛlen tɔgɔ a n'a jamu a n'u bɛ daga yɔrɔ min na, u bɛna a lisi kɛ ni k'a di Minusma ma, o kɛlɛkɛden ba kelen ni kɛmɛ saba min donnen filɛ DDR kɔnɔ nin, don nataw la u bɛna fara Mali l'armée kan. An ni ɲɔgɔn cɛ fɔkabɛn jɛkulu ɲɛmɔgɔ n'o ye Ahmed Boutache ye, ale kɔni y'a jira k'a fɔ Nin baara min daminɛtɔ filɛ nin accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn sariyasenw bɛna danɲɛnamaya sisan, n'o tɛ a yɛrɛ ka kuma kɔnɔ, a nimisalen don k'a fɔ kabiri accord pour la paix bɛnkan sɛbɛn bolonɔbila kɛra don min na san naani don sigi don kan, fo nin yɔrɔ in na, maa tɛ se ka kala turu fɛn kan ko nin baara in de kɛra, ɔ n'a kɔni ma ɲɛ k'a fɔ DDR baarako daminɛna ka ban o tuma na ale bɛ wele bila ka ɲɛsin mali jamana ani kulu marifatigi kɔrɔw ma bɛɛ ka fɛɛrɛ kɛ k'i diinɛ ni ŋaniya don nin ko in na walasa baara min daminɛtɔ filɛ nin a ka kɛ sababu ye don nataw la mali l'armée ani kulu marifatigiw jɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ka jɛ ka jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen lakana ɲɔgɔn fɛ o de ye sinsinfɛn ye o de ye labanta ye fana ye min ye plateforme yɛrɛ ka kɛlɛkɛcɛw ye hali n'o y'a sɔrɔ olu hakɛ kelen kɔni ma dadɔn fɔlɔ a kɔni jirala k'a fɔ plateforme ka kɛlɛkɛcɛw b'a la CMA ka kɛlɛkɛcɛw b'a la ani kɛlɛbolo wɛrɛ minnu ni olu tun kun ye bolonɔbila kɛ bɛnkansɛbɛn na an ni ɲɔgɔn cɛ fɔkabɛnjɛkulu kɔni y'a jira k'a fɔ nin baara in bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ juma nata marabolo kunnafoniw bɛ nin ko tɔ dafa mali kɔnɔ an ka marabolo kɔnɔ dɔgɔfurancɛ in na marabolo kɔnɔ ko kumaba ni misɛnman minnu kɛra an ka jɛ ka balakisa bɛngali ale ka tɛndi lamɛn olu kunkanna la mɛ kalo tile mugan ni fila don san ba fila ani tan ni kɔnɔntɔn binkanni wale taara ka ɲɛsin denmisɛnnin bagangɛnna dɔw ma cɛ marifatigi dɔw fɛ minnu ma bugunnatigɛ o kɛla sababu ye ka maa fila bɔnɛ a ni na ka maa kelen jogin wale in yɛrɛ kɛla madoli barasara komini na kilomɛtiri bisaba ni duuru a ni baɲagara ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni in dira amapu fɛ o cɛ marifatigi dɔw minnu ma bugunnatigɛ u tun bɛ moto la nɛgɛ kaɲɛ tan waatiw la u ye mugu ci denmisɛn bagangɛnna dɔw la sɔni u ka taa n'u ka baganw ye o kɛla sababu ye ka maa fila bɔnɛ a ni na ka maa kelen jogin maa minnu bɔnɛna u ni na olu taara ka di u somɔgɔw ma maa joginnen ale taara ka taa ni a ye baɲangara kɛnɛyaso la amapu ka fɔ la kunnafoniya sɔrɔlen lakanatigilamaaw fɛ olu nana wale in kɛnɛ kan o la u ye maa ninnu nɔnabɔ binkannikɛla ninnu bolila ka taa ka bagan dama dɔ to A tɛ tɛmɛ nin kan marabolo kunnafoniw bannen kɔfɛ sa min ye farikoloɲɛnajɛ ye farikoloɲɛnajɛ kunnafoniw ale bɛ bi kunnafoniw bɛɛ lajɛlen kuncɛ an bɛ an ka samatasɛgɛw min ye mali farafinna walanba ale min bɛ labɛn na san ba fila tan ni kɔnɔntɔn Egypte jamana kɔnɔna la an ka degelikɛ karamɔgɔ min hali bi ni furancɛla fangako tɔgɔ bɛ ale kan ni o ye mahamadu makasuba mahamɛdi makasuba ale cɛ mugan ani cɛ wolonwula tɔgɔ di minnu bɛna ka taa mali kunmabɔ san ba fila ni tan ani kɔnɔntɔn farafinna walanba min bɛna taa tan eziputi jamana kɔnɔna la cɛ mugan ani wolonwula in na a bolo sera yɔrɔ caman ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali samatasɛgɛ denmisɛn minnu ye wɔlɔwɔlɔ minnu kɛra ni o ye eliminatuwari ye a dɔgɔ furancɛ laban ni aw minnu y'a ɲamada olu fɛ minnu ye o ntolaw tan makasuba kɔni ye dannaya da olu kan a ma minɛ sira jan ani sira surun wɛrɛ la a ye dannaya kurakuraya olu kan u b'a fɔ lisi ma ko lisi preliminɛri n'o ye sɛbɛn kunfɔlɔ ye lisi kunfɔlɔ minnu bɔra maa mugan ani wolofila u bɛɛ lajɛlen welelen don zuwɛn kalo tile fɔlɔ u bɛɛ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka samatasɛgɛw ka dagayɔrɔ belebele la sa ni o ye kabala ye ɔ n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen u bɛ sɔrɔ ka labɛn ta sa k'u kun da dugu kan dugu min n' b'a wele ko doha u ka kalan tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ na taa kɛ Yanni taali cɛ kɛnɛ kana la ni o ye eziputikaw fɛ yen ye farafinna walanba kɛnɛ kan cɛ mugan ani wolofila min bɛ ni a ye olu wele bila olu ma defansɛri ni o ye kɔfɛjɔ ye o maa wolofila min ye camancɛ bolo tigilamaw ye o maa kɔnɔntɔn fo ka taa se kɛlɛ bolo bɛnbaw ma ni o ye bidonbaw ye olu maa segin a ye tɛgɛ bila maa minnu ma k'a fɔ olu ka na ka mali kunnawolo jamana maa bɛ se k'a fɔ erɔpu b'a la farafinna fo ka taa se an yɛrɛ ka ntolatantɔnw ma bamakɔ yan nɔ o ntolatan dɔw b'a la komi n'a fɔ misali la jɔkɔlɔsibaaw a ye wele bila maa saba minnu ma o maa saba fɔlɔ ye jigi jara ale bɛ ntola tan sitadi maliyɛn na muhamɛdi samasa ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ yen ha adama keyita ale bɛ ntola tan joliba la maa minnu bɛ ni a ye wele bila olu ma karankɛ da suwa la ni o ye defansɛriw ye Mola wage ale bɛ ntola tan angilɛtɛrikaw fɛ yen amadu fofana ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ bubakari kiki kuyate ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ amari tarawele ale bɛ ntola tan faransi falayi sakɔ ale bɛ ntola tan pɔritigɛ jamana kɔnɔ yusufu kɔnɛ ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ fo ka taa se masajɔ hayidara ale bɛ ntola tan faransi camancɛ bolo la a ye wele bila maa minnu ma olu de filɛ nin jajɛ samaseku ale bɛ ntola tan ɛribe salizuburu ale bɛ ntola tan yen amadu hayidara ale bɛ ntola tan lɛpisiki la sɛki umaru dukure ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ ivu bisuma ale bɛ ntola tan angilɛtɛri jamana kɔnɔna la lasana kulibali ale bɛ ntola tan ekɔsi ha adama tarawele ale bɛ ntola tan bɛliziki solomani jara ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ dirisa tarawele ale bɛ ntola tan libi musa jɛnɛpo ale bɛ ntola tan bɛlizikikaw fɛ Bi donbaw la sa ni o ye atakanw ye a ye wele bila maa minnu ma olu filɛ nin musa dunbiya ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ musa marega ale bɛ ntola tan pɔritigalikaw fɛ abudulayi jabi ale bɛ ntola tan pɔritigali kalifa kulibali ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ adama ɲan ale bɛ ntola tan bɛliziki jamana kɔnɔna na adama tarawele ale bɛ ntola tan faransikaw fɛ Fo ka taa se hadi sako ma ale bɛ ntola tan turiki jamana kɔnɔna la seku koyita ale bɛ ntola tan otirisi nin de ye cɛ mugan ani wolonwula ye an ka degelikɛ karamɔgɔ furancɛla degelikɛ karamɔgɔ bawo fo nin yɔrɔ na min ɛnterimu kɔni o jala bɛ ale bolo hali n'a sɔrɔ a ye koba caman kɛ mohamɛdi magasuba a ye wele bila cɛ mugan ani wolonwula min ma minnu ni u bɛna taa mali jɔyɔrɔ fa san ba fila tan ani kɔnɔntɔn la ezipiti jamana kɔnɔna la ni olu de u bɛ n'u kunda zuwɛnkalo tile fɔlɔ dohakaw fɛ ka ka se ka taa u ka kalan tɔ yakubaya an bɛ jɛ ka dugawu kɛ sa min ye samatasɛgɛw ye ala taala ka sebaaya nɔgɔya u ma u ka segin ni ka na farafinna nɛgɛba ye an ka jamana kɔnɔna na mali ma deli ka fɛn min nɛnɛ fɔlɔ An balima kababulon tewe jabaranin ɲamadabaw nin bɛ dan sigi bi la an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni waati ni kuma ye o de kɛra ninnu ye aw ni ce a ka ɲamadali la a k'an bɛn laseli wɛrɛ